penshoni ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala Kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za penshoni. Mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale. Chachiwiri, makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka m'dziko, kapena kuti immigration. Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.

aa kalatatu imachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano achimwene muli bwanji tsiku la lero kumangalandeko ifeyo abale anu kuno kumudzi kwanu nyasalanda ayi ndithu tikupuma basi masiku akumapita achimwene Sikudandaula zambiri. Muntha uno lero ndikuyamikanso Mulungu kuti ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka. Ndikuyamikanso kwambiri omwe aja a Old Mutual chifukwa chondigulira sitampa tsiku la lero kuti ndikulembeni kalata. Zambiri zikuchitika, zina zoda mutu, komabe nanga tipanga bwanji amwene? Kungovomereza basi kuti ah basi. Chifukwa penanso ndazindikira kuti kupanda kusavomereza achimwene, anthufe tikumagwa nazo m'mavuto. Kupanda kuvomereza kuti zinthu zasokonekera ndi kumafuna kukhalabe moyo ngati zonse zili bwinobwino, ndiye lakhala gwero la mavuto ambiri amene tikukumana nawo kwathu kuno Nyasalanda, amwene. Ndimaona chiwerengero cha anthu amene amakhala akudzikhweza achimwene chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Ulakhala ndi nthawi yowamvetserera zifukwa zimene amakhala akupereka ngati zifukwa zodzikhwezera, ukhoza kumavomerezana nawo kuti aah eya zoonadi zifukwa zomveka. Kwathu kuno makamaka azibambo amwene zikuoneka kuti chiyembekezo chawo chikapanda kukwaniritsidwa akumangoganiza kuti aah basi ine mwina ndikapume kusiyana nazo za m'dziko lapansi muno kusiya anthu ochuluka m'mbuyo muno akumakamba za iwo, kukhala ndi mafunso ochuluka opanda mayankho, kumadzifunsa kuti koma kodi iwo aja adachitiranji zimene zija? Nde sizikumatengeranso kuti ndani, kaya ochita bwino, kaya a low leader ngati ife tomwe o Bwandefe, azibambo akudzikhweza momvetsa chisoni kwambiri. Zikuoneka kuti aliyense amakhala ndi mavuto a msinkhu wake. Koma ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ndikudziwa mwinamwake mukudabwa kuti kodi o Bwande, mufuna kukamba chiyani kwenikweni lero? Ayi, basi ndinangochita chidwi ndi chiwerengero cha anthu amene akuti akhala akudzikhweza miyezi yochepa yapitayi. Zinthu sizikuyenda, inde, koma ndimamuuza Namagetsi wangayo kuti komanso kuti kudzikhweza silingakhale yankho ku mavuto osiyanasiyana amene tikukumana nawo. Ndimamuuza kuti kuvomereza kuti pali vuto mwina ndi chimene chikuyenera kukhala chinthu choyamba. Nthawi ikamapita, anthufe timakhala ndi chiyembekezo chosiyanasiyana. Aa basi tikangotere, kenakanso kutere, ndiye kuti zinthu zitere. Basi kenaka umadzazindikira kuti zasokonekera, sizinachitike mmene zimayenera kuchitikira. Ndiye basi posafuna kuvomereza kuti zimene ndimafuna sizikutheka iyayi, komabe moyo ndikadali nawo. mwina tsiku lina zidzatheka ndiyetu basi achimwene kuli bwino ndingotsogola basi timafunsana Namagetsi wangayo kuti kodi ndiye tikatsogola mbuyo muno ndiye zikhala bwanji mavuto amene tawathawawo amakhala kuti atha kapena tangowasamutsa kuwasiyira ena ake mbuyo muno komanso komwe tikulowerako poti sitikudziwako kuti kodi zimakhala bwanji kuti titsimikizike kuti kumakhala kopumadi Ndi mafunso okuya amene ndakhala ndikulingalira mozama. Chifukwa chake si china ayi. Kafadala, ananyamula chingwe, dzana laliwisili, akuti zamutopetsa, kuli bwino basi adzipita. Ndiye nditamugwira, kumuletsa, ndi pamene timamufunsa kuti, Mukufuna mudzipita kuti, a Kafadala? Iye nkumati, Ayi basi, ndisiyane nazo zanuzo, Bwande. Moyo ukulimba uwu. Ndiye kumufunsa kuti, Ndiye ndi ndani amene moyo ukumufewera? Aliyense pa mlingo wake. ali mavuto ake. Koma tonse mmutumu mutamayenda maganizo ngati amenewa ndiye kuti sitingakhale anthu ayi. A KD akuti kaya anatenga katapira kwa ndani kaya koma ndiye akuti wakhala akumuvutitsa kwabasi wakatapira uyo. Akuti si wakatapira wamaseweratu ayi olo olemekezeka ajawa iwe. Ajawa ena ake pakatipa anawalanda galimoto akatapira aja, kuwayendetsa pansi olemekezeka ndi wakatapiratu yemweyo amene wakhala akumuvutitsa kafadala, kumusowetsa mtendere. Munthu ukanika ndithu kugona tulo, mpakana kuyamba kukhala ndi malingaliro oti basi athawe. Ndiye ndimati tsopano mukapita kafadala, ngongole yanu yakatapirayo muisiyira ndani mmbuyo muno? Ndani akuperekereni? Kodi pamenepa ndiye kuti mukhala kuti mwawakonda anthu otsala m'mbuyo muno ngati mwanjowo bwande, kapena mukhala mwadzikonda nokha? Komanso, ndi chipsera chotani chimene mum'siye m'mbuyo muno? Kodi nanga anthu adzakhala moyo wotani akamaganizira za zimene mudachita? Akafadadangoti ndwii osayankha ayi. Ujeni, posachedwapa! Pa tsiku lokumbukira anthu amene adamenyera ufulu wa dziko lino, akulu aja awa, a, a, bu, a, budo, a Bulldozer analankhula zina zake zimene anthu enafe kuno kumudzi tinaziona ngati aah, koma iwowa angalankhule chonchi? Awa atiwonjeza kwabasi. Mmalo mokonza zinthu angamatiuze kuti obwande inu simunadyeko masoseji inu. Ndiye musakhale ngati kuti kusadya masoseji mwayamba lero. Pena pake kumumvetsa mkuluyu Umadzaoneka ngati ndithu mwano choncho, koma pansi pa mtima kanali kachilungamo kowawa kamene ukalingalira mozama kakhoza kutithandiza kupita chitsogolo. Mukulankhula kwawo bwanawo anati kuyambira nthawi ya alidzi, enafe sitinganene kuti zinthu zimatiyendera. Timakhalabe tikumadandaula kuti zinthu sizikuyenda. Timakhalabe zovala tikumachapira khonje kusowa khobidi logula sopo. Kuchoka Alidzi kubwera Malume che Mpando, zinthu zathu sizinayendekobeyi, chimodzimodzi basi. Kuchoka Malume che Mpando kubwera Malemu Chitsulo cha Njanji, chimodzimodzi, kumadandaula, zinthu sizikuyendayi. Kuchoka Malemu Chitsulo cha Njanji kubwera Mama Jo, kudandaula kokhakokha. Kuchoka Mama Jo kubwera Braz Mmericano, chimodzimodzi, mpakana kupita ku mademo, achoke! Achoke! Lero kwabwera Ochatsika, chimodzimodzibe, Palibe chimene chikutiyendera. Funsodi lija lomati kodi obwande zinakuyenderanipo liti limadzaoneka la mwano koma ndithu ndi loona mtima. Mwanjira ina, zifukwa zimene azibambo tikuzikhwezera ndi zifukwa za kalekale osati za lero, zifukwa zimene kumbuyo konseku tapirira nazo koma pano tikumakanika kuvomereza. Wangongole ngakhale akhale wovuta maka, kaya ndi chipha ng'ombe chimapereka makofi motani koma kuchiuza achimwene ndidikireni, ndalama pakadali pano ndilibe, ndipatseni mpata ndalama yanu mudzalandira, si kupusa ayi. Koma kudzikhweza ndiye zinaso. Kudzikhweza chifukwa chokuti banja silikuyenda ndiye umawasiyira anthu mafunso ochuluka ngati oti, Kodi iwowa mavuto a m'banja mwawo anakula msinkhu bwanji kuti sakanatha kukhala pansi kukambirana? Komanso munthu kudzikhweza chifukwa choti banja lako la zaka ziwiri silikuyenda, chonsecho munthuyo wakhala dzaka 32 ali yekha! Dzaka 32! umakhala wekha bwinobwino nde chifukwa choti zaka ziwiri za m'banja zikuoneka kuti zakanika basi ndiye kuti palibenso tsogolo? Timulangiza Kafadala za zimenezi nde amachita makani akuti obwande inu mukulankhula choncho chifukwa simunakumane nazo obwande inu. Ife timalimbikira ntchito kwambiri, enafe ntchito yathu ndife mabilidala koma pano sizikupezeka ayi ndiye mukufuna titani titani ifeyo bwande tayesayesa kufunafuna ntchito koma sizikutheka basi ndi yongotsogola basi ndiye ndimafunsa kuti kodi a Kafadala basi ndiye kuti kwathu konse kuno ntchito ndi imodzi basi ya ubilidala kapena adakulembani pa chipumi kuti Kafadala ndi bilidala basi Zinthu zavuta, kodi sizingatheke kuonjezerapo kenake kochita? Ubilidala ukukanika, inde sizikuyenda. Komanso khasu ndimachita nalo, ndiye ndikudikira kuti ntchito za ubilidala zipezeke, tiyale mizere ingapo ya mbatata apa, mwina ndi kupulumukirapo. Otilemba ntchito sakupezeka, koma kodi nthawi ina yake patokha sitingangodzilemba ntchito? Kusiyana ndi kuti, ah basi zasokonekera ndikapume basi! Azibambo, Ndi amene akundipatsa maganizo ochuluka achimwene. Ndi amene ambiri akutsamaya kusiya ana, akazi, abale, manja ali m'nkhosi kusowa mtengo wogwira. Komatu tikunena kuti vuto lililonse lili ndi yankho lake. Tcheresi ya obwande panopa ndiye simumwa nayo madzi muonanso mafana. Ah, tikupanga chitimu mbambande amwene, chitimu amwene, tadikirani muone. muonanso aise barman muno momu mumponyera wina aliyense umodzi umodzi tcheresi ya obwande yawina life m'bale wanga life ndi ntchoncho long live obwande akatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi

ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40 ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale chachiwiri makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko kapena kuti immigration Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.